ndewonụ igbo ndị ọma na-ege ntị obi aṅụrị ka anyị ji anabata unu na emume nke anyị n'ụbọchị nke taa matakwa na nke anyị bụ emume nke ndị Alaowerri TV họpụtara iji wee wulite ma kwalite asụsụ Igbo anyị n'ụbọchị nke taa isiokwu nke anyị ga-ayọcha ma nyoria ọfụma na nke anyị bụ okpukperechi ndị Igbo na okpukperechi nwa bekee wetara anyị mana tupu m aga n'iru kọwaa onye mụ na ya ga-ayọcha isiokwu a makwa kọwakwanụ isiokwu a n'onwe ya anyị ga-atụrụtụ nwa ume ndụ aha m bụ Sọnị Ụma ndewo nnọọ maka ịnọnyere anyị n'ezumike anyị onye anyị na ya ga-anọkọ n'ụbọchị nke taa ma yọọ isiokwu a bụ ichie ọdaghara jee ọkadigbo ndewo. ichie nnọọ maka iwepụta oge ka anyị na gị nọkọọ ichie biko isiokwu a bụ okpukperechi ndị igbo na okpukperechi nwa bekee wetara anyị olee ihe ị nwere ike ikwu banyere ya kọwatụrụ anyị ihe ị ma banyere okpukperechi ndị Igbo onye isi oche ekene m gị i lee anya dịka okpukperechi ndị Igbo si wee dị nke site n'aka nna nna anyị ha rute n'aka anyị n'ụbọchị nke taa ị ga-ahụ ihe dị iche iche nke dịnụ tupu okpukperechi ndị nwa bekee wetara anyị abịakwute anyị i lee anya n'oge ahụ o nwere ihe ndị dịgasịrị iche dịka iwu a sị gị ihe ahụ iwu nke nna ndị iti bịabịa ti ya n'olu iti o ya ten commandments ihe ndị ahụ dịgasị adịgasị n'oge ahụ ị gaghị ahụ ihe n'ọnwa oge inwe anya ga-adị na ya ọ bụ okpukperechi ya na ndị Igbo asị kwube okpukperechi anyị wụ ihe anyị nwetara site n'aka ndị nna nna anyị and n'uche nke m nwa okpukperechi ndị Igbo anyị na-anọ na o nwe ebe ebe ntụaja ndị Igbo na-anọkwa nke nwekwa onye dịka eze mmụọ na-anọchite anya n'etiti ndị mmadụ na ee, chi Chi. nke anyị na-efe mana kwugodi otu ọ dị gị maọbụ ị- gwatụgodi anyị chi ndị igbo dị mbụ na-efe ile anya isi oche ekene m gị ile anya n'oge ahụ ndị Igbo nwere ọtụtụ chi dị iche iche dịka ebe m si pụta bụ Amaimo Ikeduru local government area n'ọlụ ndị iti e nwere nke a na-akpọ amadioha Amadioha. Amadioha Ozuzu Ọ dị mma. nwee nke a na-akpọ ala ọcha Ụmụebo Ọ dị mma. nwee nke a na-akpọ eze ala udo ego Ọ dị mma. ihe ndị a bụcha chi dị iche iche nke gosiri that na nke gosiri ma ile anya gị hụ na ihe ọ bụla i mere o nwe chi ya na ya so Ọ na bụ ọ- ọ- o doro m anya na e nwekwa chi na-agbahụta maka ọrụ ubi ma ji ọ bụ otu o si chi mee. maka mmiri Ọ bụ chi otu ọ- na-ahụtakwa ihe gbasara anwụ ọ bụ otu ọ- mana ị ma na ndị bekee bịazi wetara anyị okpukpere jesu kristi nwekwanụ ihe dị njọ na ya maka na uche onye adị na ya njọ a sị m ka njọ elee ihe dị njọ na okpukpere ndị igbo mere e ji lụtazie agbọghọ sị ka a rapụ agadi n'uche nke m o nweghị ihe dị njọ n'okpukpere ndị igbo kama ọ bụ na ile anya ndị be anyị na-ekwu sị ihe nwaanyị ihe nwaanyị mụrụ ka ọ na-eku n'aka ile anya mgbe ahụ okpukperechi ndị Igbo na ọ ya wụ ihe ndị Igbo nwere mana o gosighị na na o gosighị ma ile anya na e nwere okpukperechi ọzọ bịara nụ ka ha na-ekweghị n'okpukperechi ahụ ee nwa bekee wetara anyị okpukperechi Jesu Kristi wụkwa nke e kpege n'ụbọchị taa but o nweghị ihe dị njọ n'okpukperechi ndị Igbo nwere n'oge ahụ ọ wụ ihe ndị ụfọdụ nke gụnyere aka ngụpụ hmm. ihe ndị gbanwesịrị ihe gbanwesịrị na ihe ndị gbanwesịrị nwere nyiri na okpukperechi ndị Igbo na okpukperechi nwa bekee o nwe ihe yiri onwe ha dịka ndị a na-enye onyinye anyị na-enyekwa onyinye ndị a na-aga n'ụlọ ụka ruo efe anyị nwa na-aga na ebe eze mmụọ nwee ihe yiri onwe ha ebe ahụ ee o nwere n'oge okpukperechi ndị Igbo o nwere ebe a na-asị ebe a ka a ga-abịa nye onyinye dịka ịchụ àjà i lekwa dịka m sị gị na ọ wụ okpukperechi si n'aka nna nna anyị ha dịka anyị si wee ghọta ị n'oge ahụ na akwụkwọ nsọ kwa a gwara gị na old testament na agba ochie na abraham nwere nwa ya o ji gaa ịchụ àjà n'oge ahụ kwa okpukperechi ndị igbo o nwere ebe a na-aga atụ àjà ọ wụ ya wụ nyiri nke a bịara na agba okpukperechi ndị ndị otu kristi wetara mm ọtụtụ ihe na-agbagwoju ndị mmadụ anya ha na-ekwenye na okpukperechi ndị igbo na-eri ọbara na ọ na-eri ọbara karịa okpukperechi nwa bekee mere ha ji agbagazi ebe okpukperechi nwa bekee nọ na nchụaja ndị igbo ọ gụnyere ịkwafu ọbara ọ gụnyehụ nụ ịkwafu ọbara ọ wụ o si n'otu onye si ndị be anyị sị na ọkwa mba na-achị n'olu n'olu o nwere ebe ị ga-aga gị hụ ha were mmadụ sị na e ji atụ aja mmadụ anaghị eri mmadụ aja ọbụla a tụra onye nna anyị n'eluigwe wụ chukwu oke abịama enweghị o mechara sị nna anyị abraham ha ejile nwa ya nwoke atụrụ ya aja ha lee anya n'akụkụ ha ga-ahụ ebule nọ nga ahụ were tụara ya aja o nweghị mgbe okpukperechi ndị igbo kwadoro ịkwafu ọbara ọ dị mma Mm. n'aka nke ahụ ị bịakwa na-eleba anya na nyiri dị na okpukperechi nwa bekee okpukperechi ndị igbo o nwekwanụ uru nke a ga-asị na uru a karịrị ihe a wụ ihe ndọta ihe na-adọta ndị mmadụ na okpukperechi nwa bekee karịa okpukperechi ndị Igbo maka na ọ bụ a hụ ihe ka ubi e ree ọba mgbe ihe mmadụ dị nnọọ bụ ihe ọ pụrụ iche okpukperechi nwa bekee ihe dị ihe dị iche onye isi oche ekene gị ihe dị iche dịkwa n'okpukperechi nwa bekee i lee anya n'oge ahụ nwa bekee nwere ihe dị iche ha ji were okpukperechi ha bịa nke mbụ ha were agụmakwụkwọ e ji wetara anyị okpukperechi ha ha wetara ụlọ ọgwụ ndị na-elekọta ndị ụlọ ọgwụ ahụike ọha na ha ji were bịa ke na gị lee anya nwa gị na ya bi n'ụlọ gachaa ebe nwa bekee mega okpukperechi ha a na-akụziri ihe n'oge ahụ dịka e si kọọrọ anyị n'akụkọ ndị na-anọ n'ukwu osisi a na-akụziri ha ihe ihe dị iche iche ma otu mmadụ ga-esi bie n'obodo otu nwa okorobịa ga-esi nọnyere nne ya na nna ya rubere ha isi okpukperechi nwa bekee werere ihe ndị a bata n'oge ha ilekwa anya ugbu a onye ọbụla etibu n'isi n'okpukperechi nwa bekee ahụ maka ihe ha webatara site n'agụmakwụkwọ ọ dị mma ee, ee ka anyị na-agakwa n'iru maka ụnụ ihe otu m si na-ahụta ihe a ihe a dị ka weta nke a bịa were nke a Matakwa na ndị Bekee webatara anyị okpukperechi a, anyị nabata ya. Mana gịnị meziri ha ji bịazi na-ekpokọzi arụsị anyị na-agazi ebe ha? Ọ bụ na ha nke nke anyị dịkwa ha mma? Ya dịka weta nke a were nke a ilee ụdị ihe ndị ọcha jigasị agbara ndị a ha bịa ebe a na-eburugasị ihe makwa ụmụ ihe ndị na-ada oke ọnụ a na-eresịkwa ha ọkwa ndị si anyị hapụ ihe a ha abịakwa were ihe a a na ha aghọrị anyị ka anyị na-aghọrị onwe anyị ka ha na-aghọrị onwe ha onye isi oche ekene m gị Ee, ile anya ee a sị ndị be anyị na-asị na agadi nwaanyị a na-amata uru nkịrịka ekete bara daga ruo mgbe ọ ga-akwafu ya ejikwara ya aja Ee, ee inekwa anya ị ga-ahụ na ị gaghị ama uru ihe ị nwere bara daga ruo oge ị chọrọ ya ị chọrọ ya achọ ya ee, ha nwa gwara anyị sị anyị weta arụsị ndị a weta a kpọrọ ha arụsị mana n'oge ahụ nna nna anyị ha ji ya mere ị gwa ya okwu ya eme ihe a sị ya mee nwa bekee bịa bịa kpokọrọnụ ya ji ya lawakwanụ be ha ya rụọ ihe ndị ite na-akpọ museum ji ya na-anakwanụ ndị mmadụ ego nke nlekere anya onye gba ụgbọelu ya abata n'obodo ha ya kwụọ ụgwọ ndị dịgasị ya ya bịa kirie Ee, anya ihe i kwutere ugbu a chetara m oge eh, onye na-achị obodo ndị Benin a na-akpọ ọba Ovonramwen n'oge ahụ ebe 1850 something o ruru oge ahụ o nweghị ha na-emeghị iji bịa kpokọrọ ihe ndị nke a ha shiri ọnwụ na enweghị ike ya so ihe ndị ahụ anyị nwere n'oge ahụ nna nna anyị ha ji fee chukwu oke abịama ụfọdụ nọkwa n'ụbọchị taa ewerecha ha niile enwere ndị fọrọnụ so oyi- ndị oyibo werele ndị nke ha chere na ha ga-ewetali were lama ọ otu ọ dị m onye isi oche a sịkwa m ka anyị na-agakwa n'iru na-enyocha ọtụtụ ihe dịkwa n'okpukperechi nwa bekee ahụ matakwa na o nwe ihe dị njọ na nwa afọ igbo jikerechara ọfụma wee kpuru kpunye okpu n'isi ma mgbe nwa bekee wetara anyị okpukpere ha nwa bekee si anyị ekpula okpu n'ime ụlọ ụka mana mgbe anyị na-etolitezi ị bata na nzukọ ị hụ na ụfọdụ ndị ụkọchukwu nwere okpu na-adị ka efere na-anọ ha n'elu isi kedu kedu m ajụkwuo ọzọ a na ha aghọrị anyị anyị na-aghọrị onwe anyị ka ha na-aghọrị onwe ha si ekpuna okpu fa na-ekpu ihe a wụ eze mara iwu ahụ ma nyụọ nsị onye isi oche ekele m gị i lee okpu ndị ụkọchukwu na-ekpu n'ụbọchị taata dịka okpukperechi ndị nwa Nwa bekee bekee wetara si anyị dị. ee o gosiri ọ wụghị onye ụkọchukwu ọbụla na-ekpu okpu ahụ Mm. dịkwa ka otu o si dịkwa n'okpukperechi ndị Igbo ọ nọgasị na ngalaba na ngalaba n'ọkwa n'ọkwa o nwere ebe ị ga-eru dịka oge ahụ ọ wụghị onye ọbụla na-abata na n'obi o nwere ndị na-anọ n'obi nwekwara ndị na-anọ n'ụzọ zie ozi n'obi ọ dị mma m ji ghọta ihe ị na-ekwu ọ bụghị na ikpu okpu n'ụlọ nsọ bụ ihe ọ ọjọọ bụ ihe ọjọọ kama na a na-etoru ya a etoru na-etoru etoru nna m. Oo, ọ A dị na-etoru ya mma etoru. ya na a na-etoru ya etoru Ee. ọ dị mma a sịkwa m ma jụọ a bịa n'ụlọ ụka a na-enwegasị ihe ndị a pịrị apị eh. na-anọkwa n'ọtụtụ ụlọ ụka n'agbanyeghị na ọtụtụ ekwenyehọ mana gịnị buterezi na a bịazị n'okpukpere a nwa bekee na-ewetara anyị ọtụtụ na-ekwenye na e, ihe ihe a pịrị apị dị mma ọtụtụ ekwenyerọ onye isi oche ekele m gị dịka m si kwuo na mbụ ihe ndị a pịrị apị n'oge okpukperechi ndị Igbo o nwere ihe ndị a pịrị apị bụ ihe ha ji mere dịka nyiri ọ bụghị na ihe ahụ wụ chi ha maka na ihe ahụ wụ ihe wụ ee anyị kwekọrịtara ndị be anyị na-asị na e nwere ọfọ nwee ogu ọfọ ka igide ji awa ana ogu ka igide ji apụkwa n'ụzọ ihe ndị ahụ a pịrị apị a na-ahụ n'ụlọ ụka ọ wụ nyiri iji cheta ị ga-abịa na okpukperechi ndị nke ụka katọlik ị ga-abịa gị hụ ihe dị ka statu nke eh, eh, nne anyị dị nsọ Okay. bụ Virgin Nne Mary- Mary. Nne Mary gị bịa hụ eh, ihe yiri a kpụrụ iji na-egosi that na onye a wụ nna anyị Jesu Jesu Kristi. Kristi. o nwecha ihe ndị dịgasị iche iche gị bịa lekwa anya gị bịa hụ nke ndị ndị otu ya Mm, Ndị na-eso ụzọ ya dịka ndị otu ndị iti na-akpọ ndị apọstụl Mm, ị ga-ahụchakwa ha a sịkwa m ma jụọ Mm. ọkwa ndị oyibo anaghị aghọrị anyị maka na kemgbe anyị nabatara okpukperechi ndị oyi ndị nwa bekee anyị kwenye na anyị na ha analawo otu anyị na-ekpe ha na-ekpe anyị na-ekpe anyị na ha na-ekpekọrịta kemgbe ahụ ọkwa ndị isi ọcha na-awụ Pope nwa onye isi onye isi ojii abanye ebe a sị m ka ị gwachukwenye anyị otu ọ dị gị mana tupu ị gaa n'iru yọrịa nke a aga m achọ ka ị tụrụtụ nwa ume ndụ ka ị nwekwanụ ike chịkọlatatụ onwe gị ọfụma iji kọwara anyị nke a nnọọ maka ịnọnyere anyị ọkwa anyị na ichie ọdahara chijioke jee ọkadigbo ka nọkwa ịyọrị okwu a ichie gwakene anyị ihe ị nwere ikwu banyere itinyetụ ndị igbo na ọchịchị nwa ah, okpukperechi nwa bekee ihe m nwere ike ikwu dịka m kwuru oge anyị na-ebido ọ dị ọ bụ na ọ- ọ ihe mere m ji welere ala Owerri TV aka n'elu i lee anya ị ga-ahụ ndị nwere ohere mgbasa ozi ịgbasa ozi gbasara okpukperechi na omenala na asụsụ Igbo ha mee ka ọ gbasa ha ọ ya mere o ji ihe gị gị na-ele anya gị na-asị na ndị Igbo okpukperechi ke ha okpu- okpukperechi ọ dịkwa otu okpukperechi ndị ọzọ si dị ọ wụ gị nwa ga-ekwu ihe ị na-eme ọ bụ onye tiwara akị kpọrọ ọkụkọ ndewo ekene m gị ee ya na onye kpatara nkụ ahịhịa kpọkwara ngwere oriri ọ dị mma Ah, ichie gwatụkene anyị n'agbanyeghị ọ dịzi ka a ga-asị na okpukperechi nwa bekee welugo obodo aka nwekwe ndị na-atinyetụ uche n'okpukperechi ndị igbo maka na ọkwa ihe nna nna hapụrụ anyị mana nwata a ga-ekwekwa ka ọkụ a mụnyere ya n'aka wee nyụọ ọ wụ ihe dị njọ Ee, ekele gị onye isi oche e nwere ndị ka na- e nwere ndị ka na-etiga anya na-ekpekwa okpukperechi ndị Igbo dịka n- ha si hụ n'aka nna nna ha ọ gosipụtaghị na ha anabataghịkwa okpukperechi nwa bekee maka na ọkwa na akwụkwọ nsọ nwa bekee ahụ ka a sị gị were nke dịra siza nye nye siza siza were werekwanụ nke nke dịra chukwu nye chukwu ee okpukperechi ha nwetara n'aka si n'aka nna nna ha fetere ha o nwere ndị na-ekpe ya n'ụbọchị taa ekpesi ike dịka ị bịa n'obodo anyị o nwere nwoke nọ ebe ahụ enwebeghị ihe na-agwabeghị ya sị ya bịa nabata Jesu Okpukperechi, Kristi mm. okpukperechi nwa bekee ya sị okpukperechi ke nna nna ya gwara ya sị ya enwekwala ike ịkpọ nwaanyị onye ọzọ enwekwala ike ịhụ ihe nọ n'oke rụgharịa ya enwekwala ike ịhụ ihe na-awụ ya nwe anya ofe mmemme na ọ wụ okpukperechi ke ya kwesịrị ikpe na awụghị okpukperechi ke ndị ga na okpukperechi ke nwa bekee ga-ahụ ihe na-awụ ha nwe ha agha ya aka ikwu ha sị gị na okwu ashị ka mma n'okwu bekee ọ dị mma ichie ka anyị bịa ka anyị lebakene ndị bekee anya ọfụma o uche onye adịkwala ya njọ Ee. matakwa na ndị bekee mgbe ha bịara nye anyị okpukperechi a ha nyekwara anyị ọtụtụ iwu site n'okpukperechi a gị enwela anya ukwu n'ihe mmadụ ibe gị nọ na ị ga-elegide nwunye nke gị anya kwe ma na oge mbụ na ndị Igbo na-alụ atọ abụọ anọ n'agbanyeghị na o nwekwa ndị ka na-eme otu ahụ mana mbụ nwoke mara nke o riri na-alụ karịa otu lụọ lụsa alụsa mana kemgbe okpukperechi Jesu Kristi batara ọ wụzi ofu onye ofu nwunye ofu onye ofu nwunye na-ewuzi ugbu a mana ihe a wụ ihe dị mma okpukperechi Jesu Kristi wetara mana ebe o jizi agbazi m gharịị bụ ọkwa ndị bekee a wetara anyị okpukpere a bụkwa ndị na-achọ iwebatara anyị ịkwasa iko ike ịkwasa iko n'azụ ịkwasa iko otole nke ha kpọrọ homo and lesbianism n'olu iti ofu ndị a sị anyị emela njọ na-achọ iji nwayọọ rụnyere anyị njọ ọ dị mma ichie Eh, ọ wụ- ọ wụ- akwụkwọ ahụ ga- asịkwa m ọ wụ anyị na-aghọrị onwe anyị ọ ha na-aghọrị onwe ha ka ọ ha na-aghọrị anyị kee ihe ị nwere ikwu na nke a Ee, onye isi oche ekene m gị ihe m nwere ike ikwu na nke a bụ na a- ndị be anyị na-asị na onye amaghị ibe ezi ya ọ bụrụ na okpukperechi nna nna anyị ha wetara anyị wụ mere ndị nke ha jiri kaa nka hụọ ụmụ ụmụ ha dịka e nyere ha n'iwu dịka na agba nke ochie ndị Mm. iti na-akpọ Old Testament. ọ wụ otu ahụ ọ dị ọ wụ otu ndị igbo si na-eme ya ihe niile ha mege wụ okpukperechi nke nwa bekee wetara anyị bụ Christianity Mm. gosiri na ee maka na ọ wụ oge amara ka a nọ Mm. n'okpukperechi nwa bekee ma n'oge nke ahụ mgbe nna nna anyị ha nọ na okpukperechi anọghị n'oge amara ọ wụ oge amara a mere ha jizi a- a- nwoke lee nwoke ibe ya ga-anọkwu ya nwoke ọ na-ekpuchi nwoke nwaanyị lee nwaanyị ibe gị ya enye gị ihe ụtọ ihe ihe ihe na-agbakashi obi ichie olee ihe mere ndị a sị anyị agala ebe na-agazi ebe ee onye onye isi oche ọ ihe jọgburu onwe ya ọ ihe jọgburu njọ- a- ndị be anyị sị na ọjọọ ka anyị igbo nwere igbo na njọ. ihe a adịghị mma na ọ dịghị mma ọ dịghị mma na i lekwa anya ọ ya wụ ihe mere ahụhụ ji dakwasị anyị n'oge ugbu a dịka ndị Igbo mgbe ihe ndị ndị a na-emebu mbụ mewere Mm, omenelu bịa bịa wuo omenala mana a- ajụjụ Ọwa m ka aghụghọ. bụ gịnị mere ndị a ji na-ewetakwara anyị ihe a ihe eji ha ewetagara anyị ọ bụ na awụ agbala ha harị ihe ọwụghị onye isi oche ihe eji ewetagara anyị wụ amara ha na nke anyị ji ka nke anyị ji ka ha chọzi ụzọ ha ga-esi mee ka nke anyị ji hapụ Dizie ịna anyị n'ala. n'aka n'oliti ha kpọrọ ya ee, ee ndị ndị oyibo kpọrọ ya moral decadence Mm. moral decadence ahụ wụ ihe ndị igbo na-akpọ iru ugwu ịma na oge oge mgbe ahụ ndị okpukperechi ndị igbo nọ ya tupu nwaanyị alụọ di o nwe ebe a na-akpọbaga nwaanyị gaa Ee. a sị ya iru mgbede iru mgbede ị ga-adị iru mgbede gị na-aba n'ịlụ di gị amara ihe ịlụ ga Eh, ichie Eh? anyị ga-aga n'iru Gwa- maka ya, ọ bụrụ na ilega anya ọfụma ị ga-aghọta na mgbe ahụ anyị na-ekpere mgbe ahụ anyị nọ okpukperechi ndị Igbo a na-ebikwa a na-ebiti a na- a na-egwe ndụ rara otu o si dị a na-egwe ndụ mana ugbu a anyị nabatakwara okpukpere nke oge amara okpukpere Jesu Kristi mana ndị mmadụ na-anwụzi na- e- e- eru- e- ma ndị na-anwụ n'erughị afọ iri isii iri ise Ee. Eh, mana tupu ị gwatụ anyị ihe gbasatara nke a

Ichie Eweliwe, gwatụkene anyị ihe ị nwere ike ịkọwa na n'oge mgbe gboo na ndị nna nna anyị ndị na-ekpere chi nke ndị Igbo na-ebi ebiti ndụ aka gwee ndụ rara mana ugbu a anyị nabatara okpukpe Jesu Kristi ọtụtụ ndị mmadụ anaghịzi eru eru ma wee rapụ ụwa Ee, onye isi oche ee, ekele m gị ị ga-adị dịka ajụjụ a jụrụ I lee anya n'oge mgbe gboo, ndị kpere okpukperechi n'omenala Igbo, tupu mmadụ agawa okpukperechi, ọ ga-ebu ụzọ rijuo afọ, nwee ikikere ịga kpee eze kere ụwa. Ya kwanụ mgbe ọ na-ajụ ogu, o nwebeghị ebere ya n'ọnụ ka ahụ dị iche. Gị bịa lekwa n'ugbu a, ị ga-ahụ okpukperechi nwa bekee wetara anyị, gị hụ onye na-ejighị ahụ ya buru ọnụ jewe ụka eru n'ụka ụka a ga-agbasa n'otu elekere ekpeke ekpeke ekpeke ekpeke ekpeke Wee chi ejie. ejie o nwere ndị ihe Ekwe ibu akụrụngwa ọnụ na-eche na- ọ- ọ dị na-enye aka mma. n'ime anụ ahụ Ichie anyị. ịkụgo n'isi ntu mana dịka onye nọgoro i- i- ijego na ụka Jesu Kristi gwatụ anyị okpukperechi a o mere ka nchegharị dịkwuo ka ọ wụzi ịrụ arụ arụrụ ala nọ n'ime ya onye isi oche ile anya ọ wụ mma ihu abụọ ile ya anya o nwere ebe o mere nchagharị adịrị nwekwa n'ebe o mere ya wụ na ndị mmadụ na-aghọta na amara na ụra ha ha enwekwa ike na-emekwa ihe na-adịghị mma ha na-eme n'oge nke ahụ eji sị gị na ile anya ebe ọ dị mma ị ga-ama na n'oge mgbe gboo onye mụọ ejima atụba ya n'oke ọhịa asị na ọwụ ọwụ okpukperechi arụ n'ọhịa mere ihe ihe arụ E- eziokwu na ya na anyị ga-eweliri okpukpe Jesu Kristi aka n'elu Aka. maka ọ ya nwa kwụsịrị igbu ndị ejima ọwụ ihe ha wetara Awe- oge ha awe- wetara ezi- ezigbo ihe nọ na ya mana ihe dịkwa ọzọ dịkwa ka ibe ya Mm. ebe ahụ mbụ ịma na o nwere ọtụtụ ndị amụma na- na-ekwu n'olu iti holi ai, holi ana ha asa ndị mmadụ ahụ otu na-ekwesịghị ịma o nwere ụdị ịsa ahụ ha na-asazi ugbu a A- ọ wụghịzi ụdị nke a eh, onye amụma John the Baptist mere Naaman ịma onye ahụ John- eh, na- mba ọ bụghị John the Baptist Elisha Elisha. Elisha sị Naaman gị gaa n'osimiri gaa saa onwe gị mana ndị ugbu a ọ dị ka nghọtahie na-eme ha ha sị, bịa ka m asaa gị ọ dị na mma ọ dịghị mma ọ wụ ya nụ ihe niile ndị a wụ ihe ga-egosi gị na na ọ wụ ndị nwa bekee wetara anyị okpukperechi mana anyị jizi aka anyị emezi ebe ọ were dị ihe njọ niile ma ebe dị njọ ọ wụ agwa gị sị gị nọrọ nga a. nke iji wụrụkwanụ nwa afọ igbo gị lee ma nga ha sị gị nọrọ ọ dịkwa mma o nwekwa ihe ọzọ ndị be anyị na-emekwa matakwa na ee, a- mmadụ agaghị ahapụkwa ebe o si o. awụkwa ndị igbo mana ile onye nwa afọ igbo ibe gị maka okpukpere jesu kristi e, e, e, ebe ọ dị njọ ndị ha na-ekpe nke mkpechi anya ha hụzie gị ebe i kpu okpu ndị igbo ma yiri efe ndị igbo ọ dịzie ka ọ gị nwa wụ ekwensu n'onwe ke ya mm. a na-asọzi gị asọ ibu na ebe ịbịazi ịlụ nwa nwa ha nwaanyị asị gị mba mba mba mba mba na ị marọ chukwu ị marọ chukwu ụdị ihe ahụ ọ dị mma ka ndị igbo na-emesị ya ndị igbo ibe ha Ọ dị. sị gị na ị marọ chukwu na ị ga-aga aga awụ gị mmiri ị ga-eme nke a sacha gị tupu ị lụọ nwa ọ dị mma ọ dịghị mma onye isi oche ile anya ihe ndị ahụ wụ uche onye si na-ebi ndụ ya okay ị wụrụ nwa agbọghọ tolitego etolitego ihe ga na-amasị gị mma n'obi wụ ịhụ nwokorobịa nkwalite omenala ndị be unu nke na-agbadoghị aka na ihe arụsị Mm. maka na ndị agbadara aka na ihe arụsị wụ ndị ke na-egbu mmadụ anyị niile wụ ofu mmadụ tupu eh, ngalaba dị iche iche dịka ebe onye siri bịa ndị iti na-akpọ race Mm. abịazịa bịa kewama ndị mmadụ anyị niile wụ otu mmadụ tupu okpukperechi abịa bịazie ndị iti na-akpọ religion anyị wụkwa otu mmadụ tupu ndọrọ ndọrọ ọchịchị abịa kewama Oh, ọ dị mma ichie tupu anyị apịachie ya ma ọ dọbiri ya n'ụbọchị nke taa o nwe ofu ihe m ga-achọ ka e- o nwe ofu ajụjụ m ga-achọ ka e- ị kọwatụrụ anyị matakwa na oge mgbe gboo mgbe okpukperechi ndị Igbo ji ụkwụ na abụọ na aka na abụọ gwunye Ee, ọ na-adị awụ i mee njọ Amadioha kụtuo gị. ma adị ugbu a adị- adịghị gị ime mara sị gị ama- Amadioha pụrụkwa igbu gị maka mgbe ahụ amada ha na i- ime ha ala njọ Amadioha kụtuo gị ya mere egwu dị n'obodo ndị mmadụ na-atụkwa ụjọ adị nka mee eme Amadioha kụtuo mata na ihe ndị bekee kpọrọ sanity and sanctity nọkwa ezigbo ụjọ banyere okpukperechi anyị dị mana kemgbe anyị nọzi n'oge a mara ọ bụ onye riricha riricha ndụ Mm, onye kporicha ndụ Mm. kporicha ndụ ọ sị gị na ya echegharịgo mm, ugbu a okpukperechi ndị Igbo na-eme ka egwu dị okpukperechi nwa bekee na-enye ndị mmadụ ohere ime njọ nke nke ga-asị gị ka ibe ya ee ee i nee anya onye isi oche ị ga-ahụ na okpukperechi nwa bekee sitere na okpukperechi ndị igbo aga m asị gị na o sitere na okpukperechi ndị igbo kpehọta maka ihe niile nwa bekee bịara bịa kụziere anyị wụ ihe nna nna anyị ha dịbu mbụ eme dịka m gwara gị oge anyị na-ebido dịka ndị ndị ndị ndị igbo kpọrọ iwu nke chineke iwu niile ndị a dịgasị adị ị ga-echeta nke a, ị ga-eme nke ị ga-asọpụrụ nna anyị nọ n'eluigwe ị gaghị ewe ihe na-awụghị gị nwe ị gaghị egbu mmadụ ọ wụnụ ya wụ ihe ndị a dị n'okpukperechi ndị nọ na mbụ o doro m anya na n'agbanyeghị na okpukperechi jesu kristi batara ndị igbo dị mbụ efere chineke Ee, maka na ị baa n'ime ma na ebe nchụaja ndị igbo ha na-asọpụrụ chukwu okike Abịama. obiama Yeah. Eh, a dị- a na-agakwa n'iru a sị na anyị adịghị mbụ ekpere chineke agaghara a na-agụ nwata olise amaka mba chukwu emeka chukwu emeka ọ bụ igosi gị na anyị dị mbụ ekpere chineke Chineke. mana ihe dị oge mgbe ahụ bụ o nweghị onye anyị sitere na ya ya na-ekpe Na-ejekwu ya. maka na ndị bekee sitere na jizọs kraịst na-eje esitere ha na jesu na-aga ịbịakwa na ndị ugwu ọtụtụ ndị ugwu na ọtụtụ ndị ndị okpukpere alakụba ha gatakwara na onye amụma Muhammad ọkwa otu chukwu a ka ha na-aga mana ka e si ọ wụ na ndị Igbo mere iberibe maka na ndị ugwu jisi onye amụma Muhammad nke ha nna nna ha nyefere ha n'ịgakwuru chukwu site na Muhammad mana ndị Igbo asịzi anyị aga na kpọmkwem fee chukwu na anyị febetụrụ Jesu Kristi anyị webatazie ya kwachiezie okpukperechi anyị ọ dị mma ee ọ- ọ- ọ dịghị otu e si kọwa otu e si ghọta ya otu ndị Igbo si ghọta ya ndị Igbo ghọtara ya na achọghị onye a ga-ezizi ruole ha mana okpukperechi nwa bekee mere ka anyị mata na Jesu Kristi bụkwa Chukwu nwa e mere mmadụ na ọkwa chukwu ya na nna ya bụ Ofu. ofu na nna m bụ otu ewe otu ahụ ndị igbo si na-eji agakwu chineke okike obiama na-enweghị onye ha Kpọmkwem. na-ezizi ruore ha Mm. maka na ha hụrụ na ha na chineke wụ ofu Wa- wa ofu ọnwụ e nwe obodo ndị ga-aga ga-asị onye Awụ awụ otu. Ụmụnnachi Mhm. ọ bụ otu o si dịrị n'oge ahụ ibu Ụmụ ndekwa ya chi. n'oge ugbu a ụmụchi e nwegasị aha n- aha obodo iji gwa gị na e- e- eji ọ wụ gbakwunyere chi ọ wụ ịhụ chi gị hụ ha Ndị ọ dị mma ọ bụ otu ọ dị Ee, nna m. ichie ebe a ka anyị ga-adọbiri ya na nke anyị n'ụbọchị nke taa mana tupu anyị apịachie pịachie pịarie ya gwuchie nke ọma ọ dị ka na otu ajụjụ anyị chọrọ ịjụ dịka nwa afọ igbo ṅụjuru mmiri ara afọ toro n'ala igbo ma hụkwa a- o doro m anya na ị- ị- ị- ị nwetụrụ obere mgbe ị nọtụrụ hụtụ okpukperechi ndị igbo ka o si na-aga bịakwa bata na agba ọhụrụ ebe okpukperechi nwa bekee batara gwakene ọra mmadụ a sị gị kwuo n'uche nke gị okpukperechi naabọ a kee nke ka mma Ee, n'uche n'uche ke m uche onye adịla ya n'uche onye njọ adịghị ya njọ ee dịka okpukperechi ndị Igbo si dị oge ahụ mm, nna nna anyị ha mere ka anyị matawa anyị ụmụaka ka anyị ji ghọta ihe ndị ụfọdụ ha mege mm, oge ahụ nna gị gwa gị ee ee ya wụ ee ya maka na ọ ma na ee ya na-awụghị ee ụlọ ka ya mma mana ugbu uche ka m aga m asị gị na okpukperechi nwa bekee wetara anyị mere anyị ndị obodo enwe ike nwee amara chagharịa maka na enweghị onye dị mma n'azụ onweghị onweghị afọ na-enweghị Onwe afọ na-enweghị otu atụrụ. Onwe- onwe- nwekwenye ike a gbapere ma hapụ ịhụ nsị ọha eji esi m ji n'uche nke m ga-asị na ọwụ anyị lee ebe okpukperechi nwa bekee na-adịchaghị mma were ya wepụga tinye ya n'okpukperechi nke

na-akwalitezi n'elu omeala omenala dị mbụ adị ọ dị mma ichie obi juru m n'aṅụrị nnọọ E- e- e- ịbata n'ime obi mee ọ ọ ga-adị ka a ga- a ga-atụtụta e- ọlaedo Ọ bụ ụtọ nna maka m. na ọ- Ọ bụ omenala anyị. otu otu otu i si bịa wepụta oge anyị na gị nọkọọ n'ụbọchị nke taa ọ wụ ihe obi ụtọ ọ dị mma Igbo wụ Igbo Ama m na ọ bụrụ na ị na-esonye emume anyị nke ọma, obi ga na-enye obi ga na-eme gị pọlịna pọlịna pọlịna. Ebe a ka anyị ga-adọbiri ya n'ụbọchị nke taa na nke anyị. Matakwa na ọwụ anyị na Ichie Ọdaghara Chijioke J. Ọkadigbo nọ n'ụbọchị nke taa. Ọ ndị Alaore TV na-ewetere gị nke anyị n'ụbọchị nke taa. Ilu nke anyị ga-eji wee pịachie bụ Ọnụ a kọrọ onye ụwa, chi ya ka a kọrọ ya. Maka na anyị ga na-ewetere gị ilu dịka mmemme a ga na-aga nke ọma. Ị ga na-amụtakwanụ ofu ihe site n'ikiri anyị. I kirichakwa anyị na YouTube channel anyị, biko pịa ebe ahụ e dere subscribe maka na ọkwa n'efu o. Ichekwa ma ọ wụ ego ọ na-efu ịpịa ya ikiri. O nwekwa aka ọrụ ị na-eme maọbụ azụmahịa ị na-eme ị ga-achọ ka anyị nyere gị aka nwee mgbasa ozi ihe nwa bekee kpọrọ advertise anyị na-eme ya ọfụma kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị nke na-egosi n'igwe onyonyo gị aha m bụ Sọnị Ụma ndewonu